Takulandiraninso ku pulogalamu ya Times Special pano pa Kanema ya Times ndipo mu pulogalamu yathu ya lero tikucheza ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Madam Joyce Banda. Tinalekezera pa nkhani yokhudzana ndi kukonza chuma cha dziko lino kupita chitsogolo. Timafuna titadziwa kuti apa chisankho tinathana nacho, tinakuonani munapikisana nawo pa chisankho chimene chinachitikachi, Kupita chitsogolo, tiyembekezerenso zotani kuchokera kwa inu? Kuti muzakhalanso pa ballot 2030? Mapulani anu ndi otani pa nkhani za ndale? Zimene ndapanga ndi nkhani yondivuta ineyo lero kuti tizikambirana with you and me on this during this interview ndisanakakambirane ndi anthu onse akuchipani that process is ongoing what I have done ndaitana a nec small group nkuwauza kuti konzani national executive committee meeting ku national executive committee meeting mukagwirizane chochita koma ineyo I'm stepping aside I'm stepping aside kuti ndikupaseni chance inu ali achinyamata kuti ndi achisikana muchitenge chipani kupita patsogolo ineyo I'll never stop being a member of people's party but i think time has come for me to allow ena kuti atani akale what happens always is kusogoza mawu right now when the emotions are high is wrong chifukwa ndikuuza ndi ndipo ndochekachekedwa Simuzandionanso ine. Mm.
ndiye ine sopano ndizapepera Mm. koma ndingokuuzani kuti maganizo anga if you saw if you came into my mind right now Mm, what i'm worried about is where malawi is mhm, and uh, if it is possible Kuti ena apange ndale ine ndipange zimene ndikuziziwa then I would rather do zimene ndikuziziwa zija to help my nation. So right now what I have done is I have mobilized azimayi. Azimayiwa sikuti ndachita mobilize ndine, I'm just their patron. Azimayi a COMFWB ndi Comesa Fede- Fe- Federation of Women Entrepreneurs in Comesa region. Ndiye kuti kuno kuli chapter chabe. Ndiye a chapter cha Malawi aja boma imawachitanso recognize it's like it's a, it's a, it's a, a chamber of commerce ya azimayi ndiye azimayi aja they have even got an office in the ministry of trade and industry so ine what i have done is to offer myself because kumene kuli mabizinesi iko ine ndikuziwako and what is it what are the steps zimene tingatenge kuti azimayi aja athandizire azimayi m'malawi kuti apange business ndiye tagwirizana pamenepopo ineyo i have done what i've done is kuchita contact akunja kuti athandizire azimayi aja kupeza ma partners oti angabwere vuto limene labwera ku malawi ndilakuti anthu amaganiza kuti kuti tipange business ngati azimayi wina aunjike ndalama apo ndiye tizitapa ndalama zija tizikachita run business palibe ndiponso sabweza azimayi aku malawi sabweza imene ikuyenda kwambiri ndi ya bank nkhonde you will be surprised kuti pamene uku akungozitenga kumazitafuna ngati masuku za NEEF-zi ukuku zimene amatenga ku ma bank nkhonde opasana okhaja zimayenda chifukwa kumene kuja akafinyana amafinyana zenizeni ngati siupereka tikakuchotsera malata amabwezadi chifukwa business imafunika discipline ndiye ine what i know how to do is to build a business and grow it tsiku lina kuti muzabwere ndizakuoneseni zimene ndimapanga zanga za business Oh. yes it is very important kuteroko ndinali interested kuti ndidziwe kuti kodi pano pano nde mukupanga chani inetu sindinasiyepo kuti ma tsabola akugulisa panopo ndikuwokera tsabola mwakhazikika pa business pa pakadali pano ayi sinasiyepo business ah, ah. ndalama moti zonsezi ndimazitenga kuti Mhm. aa munthu ungasiye bizinesi ndi kuti ine agogo anga sanasiye mpaka kumwalira Mm. ndipo imene chinangwa mbatata mizimbe chilichonse iwo amagulisa Mhm. ehe ndiye inenso i took after her Mm. siku ndi siku kumene kumacha kodi lero ndigulise chani Mhm. ndiye ine sindimafuna za complicated zokuti ndi- ndisegule butiki ayi pamene inkakwana 1995 ma uniform onse a Malawi a chipatala a azimayi ma nurse ndi ma tunic aja ndi ma dust coat aja ndinkasoka ndine that was Ndekani Garments was my factory it was the largest industrial garment manufacturing unit owned by a woman ndiye ma business ena onse ambiriwa ndapanga koma panopo ine ndikudziwa kuti imene ingagwire kuno ku Malawi pakali pano ya chakudya ndiponso yolima ndiponso yochita export. Chabwino.
Yeah. Nde pamene mukuchita zonsezi pa mapulani anupa mwayika njira zotani pofuna kuonetsetsa kuti mukamadzaganiza zokuti mupumiretu pa ndale kuchipaniku ndiye kuti kudakali anthu okuti akhoza kuchipititsa chipani chimene munayambitsa cha People's Party patsogolo. Succession plan yanu ndiyotani ku PP ku? What we have done

yokasankha mtsogoleri. Vuto limene lili ndi ine mwina ndili different ndi ena ndi lakuti I cannot impose. Sindingachiuze chipani kuti ine ndiye ndikupuma koma mutenge awo, imeneyo singapange. Anthu aja asankhe munthu amene akumfuna. For that to happen there must be a process. Kuti ayi pakhale mwana wanga koma pakhale uyu. Mwana wanga atakhala kuti anthu aja ndi amene akumfuna nde amusankha koma osati ine. Osati ine kunena kuti amutenge mwana wangayo mukafunse ku chipaniko ndiye mm. bwezi zitachitikatu kalekale mm -hmm. koma mwana wangayo amanena kuti yayi ine zisandikhuze mwana wangayonso mm -hmm. amatero zizatengera anthu aja if they want him or they, if they want any of my children to persuade them to join koma mm. pakali pano there's no child of mine who shows interest komanso ineyo mm -hmm. sindingachite impose leader mm -hmm. so where we are at now a national governing council that will form, that will organize a convention that will choose the next leader to take the party forward. Mm -hmm. That process, even that process, I'm prepared to support. Mm. Yeah.
Yeah, pamene tiku malizitsa program yathu timafuna titadziwa as munthu amene munalipo mtsogoleri wa dziko lino la Malawi what do you consider as your greatest achievement as former president of Malawi? Ii ndiye zachulukatu.
Oh, ndi zambiri kwambiri. Mwachita zambiri kwambiri. Kodi ndi pang'ono maka kwina? Pang'ono chabe. Maka kwina? Hmm? Mumakhala dziko lina? Ayi, pali zinthu zinatu zimene anthu akhoza kumaona kuti izi zabwino. Pamene tinkabwera, inu, inuyo mumakhala Malawi. Consider a lot. Mm -hmm. Inuyo pamene mumakhala Malawi muno. Pakatipa tinali ndi mizera ya fuel. Mumalephera kupita kuntchito mmagona ku fuel kuti. Ndiye nthawi imene ndinalowa ine u president imeneyo. Anthu akugona kuti? Ku filling station. Pamene ndimalowa ineyo kukhala president munomo mulibe forex. Pamene ndimalowa kukhala president parliament itapereka mphamvu constitution itasinthidwa kuti nduna. ya information ikhoza kubana newspaper iliyonse osalengezanso osapanganso kanthu kalikonse even kuba- ku- kutseka radio station zimene zija in 3 months 100 days amene amanena aja kuti tiye tiliyang'ane dzikoli pa 100 days kodi latani lachita bwanji lachita bwanji sikuti ndi wozungulira mutu yayi the whole world boma ikalowa amati tiona pa 100 days sikuti pa 100 days Dziko lingakhale litapanga zonse. Ifeyo panopo ngati boma iyi ya Prof. Peter Mutharika ikuyandikira 100 days. Sikuti zonse zimene mavuto onse anali a Malawi angakhale atatha. Koma zimene zimachitika ndi zakuti anthu amatha kuona pa 100 days kodi boma iyi yanyamuka, sinanyamuke? Is this country, has this government taken off or is it stagnant? Ndiye inuyo mukakumbukira looking back My greatest achievement is that in 100 days the country had turned around. Fuel anapezeka within 7 days. Ngati mukumbukira, forex inali itabwera kuno ku Malawi. Malamulo aja amene tikunena aja tinali takasintha. Ndipo titachita pass law ya disability law kuno kuti nawonso anthu olumala a- a- ndi anthu ngati ife tomwe. So the greatest achievement that I look back And not only me says it but the whole country says it is my 100 days how it how my my, my 100 days was assessed mpaka tinachita print nsalu kuchita celebrate ndiye zimene zinachitika mu 100 days ndiye nditati ndiyambe kuyankhula pano mpaka na madzulo because if even the millennium challenge uh, uh, uh, program inali itachitidwa cancel inachitidwa reinstate within that 100 days fuel was scarce it was reinstated that 100 days. The World Bank and the British government and the European Union had given us uh, budget support and development support. Yeah, so ineyo ndimaganiza kuti ndinachita zambiri pa nthawi imeneyoyo. Mavuto amene government iliyonse imakumana nawo ndi mashasha. mashasha oti iweyo ukugwira ntchito iwonso kumapanga zina zoti azikupangisa iwe manyazi ngati president zimenezo ndiye mungoyambira nkale Kamuzu what matters is what when you find laxities and when you find anthu sakugwira ntchito when you find anthu akupanga chinyengo is wha- how you react towards them kaya kuwachosa ntchito kaya kuwamanga ndiye chifukwa chake tu ineyo ndikuona kuti pano ndili excited kwambiri about what i see in malawi yonena kuti uh, we have now got a leader who is proactive yeah, who wants to see things not going right ndi kufuna kukonza mwasangasanga inenso pano ndili pano what i am doing is running with my programs to make sure kuti pakali pano njala ili katiti anthu akuvutika if all i can do as a private citizen is to feed children i will do that right now i feed 10000 children a day kaya inu mumadyesa angati ine koma 10000 chaka cha 2025 ndinatumiza ku school secondary ndi college ana 5500
chabwino moyo wa munthu sumalephera zabwino komanso zina zoyipa what is uh, your biggest uh, regret as a, a former president of malawi You know, my biggest regret as former president is that I didn't have enough time to do more of what I had started. That's my greatest regret.
kuti muda adakakupatsani beni nthawi amalawi kuti muonetse zimene munakatha kuchita ndiye zimene zija ndinayamba zina nanga si monga ngati ndipereke chisanzo ndinamanga uh, we started pali chithunziso ndikhoza kukutumizirani tikutsegula kumanga matanki ma reservoir

inuyo mundiuze kuti ina iyi inalowa mpaka kutuluka yopanda kuba that's what i was just saying that government iliyonse pazapezeka mashasha makuku akufuna kuti adyerere ija akunena a president kuti nthawi siyodyerera inoyo yani akufuna adyerere sopano modyerera muja ndi kuti akuzembesa za misonkho ya anthu iweyo ukaimva imene ija anthu amene aja amangidwe anthu amenewo amangidwe your sincerity and your innocence will be demonstrated by the way you react iweyo ukaona imene cha kungoti ndani akutero ndani mangani chosani ntchito anthu aja azichosedwa azimangidwa kuti mwina ena anthu angakhale akuphunzira
Pamene tikumaliza, timafuna titadziwa kuti malangizo anu ndi otani kwa Amalawi pamene tayamba chaka chatsopano? Ineyo Leah, I don't know if I told you before, ndimakonda kuti ndinakhalapo ku Kenya and I know how Kenyans operate and ndikapita kumene kuja ndimangosiya chikwama mwina kukalowa m'misika kutali kuja ku Jua Kali chifukwa ndinakhalako. Chimene ndimachiona kumeneko chimene ndingapemphe Amalawi anzanga ndi chakuti kukhala pansi ndikumangotukanizana ndikumatukanizana boma and blaming one another about who is not doing what tichedwa. Chimene tiyenera kupanga ndi chakuti boma iyenera kudziwa kuti ili ndi udindo oti anthu apeze kaya ndi fetereza kaya apeze chani but iweyonso ngati mmalawi Ine ndipange chani kuthandiza dziko langali kuti litukuke pamene ndikutukula dziko langa ndikutukula moyo wanga wapakhomo panga ndipange chani chifukwa sindingangokhala kudikira kuti boma ibwere indipangire tika tikadikira zimenezo ndiye kuti dziko ili likhala pompa ine ndimafuna nditatenga azizanga kukaonesa zimene zikuchitika maiko ena ife kunoko pa, pa Ginnery Corner pa timapanga nsapato za plastic ndipo pa Kristwick pa tinkapanga makasu ifeyo ndipo pa, pa, pa, kri- ku Makata ko tinkapanga mabodi ag- a basi tikupangaso ndipo ineyo ndinkatenga ma- makontena a nsalu kukasiya pa, pa mzuzu ndinali ndi mashopu pamene paja a David Whitehead aku tanzania ndikamabwera ma- ma- mande a- aima mzere kugula nsalu zonse zija kukagulisa kwawo komanso kugula Robert Pitis kugula mafuta ophikira kugula sopo kugula bread lero zikuchitika choncho anzathu mmene tikuteromu anzathu aja ndi middle income nation now chinatiluma ndi chani chino what happened to us so for us to turn that around ku kenya ndikunena kuja amati uku akutukwana boma ija sikupanga zakuti sikupanga sikuti ine ndikuwaletsa amalawi kuti asalalate yayi achite mmene amalalatira ngati akuganiza kuti kulalataso kutithandiza achite zimenezo Koma ndipemphe kuti ali, tiyeni tizithamanga, tiyeni tizitakata, tiyeni tizithamanga, tiyeni tizithamanga, aliyense azithamanga. Kumene kuja ku ku Kenya kuja ngakhale inuyo mmene mulili apa pa ntchito bwezi muli ndi side ujeni business. Palibe munthu amangodalira kupita ku ofesi. Ofesi ingakupase chani? Ingakupase zonse zimene ukufuna. Ndiye kuti tikamapanga chonchija ndiye tikutukulananso. Ndiye kuti inu pamene mukugulisa sopo, ine ndikugulisa chimanga.

and money circulation basitu zikoli tu ndiye likhala pompo. Livuta. ndiye basi tizingotukanizana tiye tizitukanizana chabwino your excellency munatifotokozera mkati mwa programu iyi kuti mumalankhulana ndithu ndi amuthalika ndipo ubale wanu uli bwino kwabasi ndipo atakuyitanani kuti pena ndi pena kupereka ulangizi inu ndithu mukhoza kupita ndipo mutha kukambirana mwabwino chifukwa chokuti maso anu kwambiri ali kuwona dziko la malawi litatukuka Given a chance kuti you have been called by um, uh, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuti mupereke upangiri dzikoli mmene lilili komanso kupita chitsogolo tingatani mu kamphindi kochepa chabe mukhoza kukamba zotani?
Zimenezozo mwafunsazo sizingachitike Oho. ndi mmene ndimadziwira Sizingachitike. sizingachitike kuti mtsogoleri wina ndiye uzidalira mtsogoleri wina Mhm. zimene zimachitika Mm. Mwe- unless there is a disaster ngati mmene anatiitanira ife nthawi ija ine ndi a president Muluzi Mhm. madzi atayenda anthu atafa Mhm. tipange bwanji aya iwe ine ndikamanga uku ine ndikamanga uku koma assuming Mhm. kuti zimene mukufunsa zikhoza kuchitika Mhm. i think what i would say is uh, speed i would Mhm. just advise to say a president tithamange Mhm. Eh, chifukwa anayamba bwino ndipo akuchita bwino koma aliyense wa mmenemuja amene akuwathandiza apulezidenti nayenso kumanga zilimbe kuthamanga chifukwa munthu mmodzi sungapange iweyo ukakhala pulezidenti m'boma muja umadalira nduna nduna iliyonse kuzindikira kuti ine andipasa udindo wanji andipasa industry kodi ku industry-ko zikuyenda sizikuyenda Ichi, ichi, ichi, ichi, tsopano sindikudziwa kuti a president uh, Professor Arthur Peter Mutharika amagwira bwanji ntchito koma san- sanakhale abwana anga koma akulu awo may his soul rest in peace anali abwana anga ndiye chimene ndikudziwa chimene amachita iwo aja ukamangoti mama abwera do I do, should I do this mama akubwera should I do this amakuuza kuti you want me to do your job you want me to do your job ndiye umathamanga kukapeza issue ija ndikuyipezera solution ndikulemba report your excellency I've found this challenge and i think thats the way we can solve it and this is what i've done going forward good that's all you get and amakuwuzanso kuti ngati utapalamula pena pake i will back you go ahead and work so i don't know kuti awa amagwira ntchito bwanji koma zimene zija ndimaona ngati ife ndiye timakhala no excited including professor peter mutharika ife tonse tinali uje tinali nduna za, pre, za, za uh, profesa uh, Bingu Mutharika may his soul rest in peace ndiye tonse amene nduna tima ba- mukukumbukira kuti inu ma, ma, ma, ma, ma, ma journalist mpaka na mmatichita assess mu daily times uyu wapeza 7 uyu wapeza 6 uyu wapeza 5 ndiye kumapikisana ndi zimenezi tisazatuluke kuti Zochitika ndapeza abi. zero Mhm. eh in fact ine poyambirira wina anandilemba zero ndinakuya nazo kwambiri ndipo ndinamuuza kuti unayiwala one ukuku Undipa- undipatse 10 kwa 10 Mhm. yes Mm. ndiye kenaka nazatuluka 7 Mm. because i work day and night Mhm. yes so that, that is my appeal that uh, nduna zija sikuti ine ndingazilamulira so izi zomwe apanga assess mmene akugwirira ntchito its very important it's very good uh, it's very important ife kwa ifeyo ineyo ndikuona ngati zinali zabwino chifukwa ndiye kuti minister aliyense ankathamanga to do the best because we had a boss who helped us, who allowed us, who opened space for us and we didn't want to take advantage of that opportunity before akuchita reshuffle kuti ndani munthu wake so but at, le- at the end of the day you, were- you, you were very proud when he said to you i'm so pleased with your work good aja wathu akuti ito eti ineyo ngati foreign minister aja wakuti akudzandichita interview eti akuti ifeyo malawi tachitano ukanene ukayankhe zimene ukufuna akakwiya abwere kwa ineyo Mm. yeah

yeah, to run because of the situation the country is in mm -hmm. we don't have the luxury of time mm -hmm. chabwino ifetu tikuthokozeni kwa basi your excellency yes, eh, kuti munatilola ife at times kuti tikhoza kubwera mu chaka chatsopano 2026 kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zina ndi zina zothandiza kupititsa dziko lathuli patsogolo zikomo zikomo mm.
kwambiri takuthokoza kwambiri inunso happy new year Happy New Year ndithu. Thank you very Eh, much. zikomo. Umunso ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Madam Joyce Banda kucheza nawo pa nkhani zosiyanasiyana mmene dziko likuyendera kupita chitsogolo tingachite motani komanso kukamba za tsogolo lawo pa ndale kuti tiyembekezere zotani ngati amalawi kumbali ya tsogolo lawo pa ndale umu ndi mmene tamvera afotokozera mu pulogalamu yathu ya lero. Mu pulogalamuyi munali ndine Leah Malekano. Ndikuthokozeni chifukwa munali pamenepo kuonera pulogalamu imeneyi komanso anzanga onse amene ndinali nawo kugwira ntchito kuno. Mwakoma nonse.